I have mentioned to you Mazi FC Ogbalu towards the promotion of Igbo language. Professor Nolue Emenanjo, ọkammụta asụsụ Igbo. He did a lot of work. Ndị Igbo bikonu jidenu nke unu ji. Teach, preserve, protect, promote Igbo language. See the new logo

to kill many birds at a time a ga-eleba anya ilu Igbo akpaala okwu okwu ntabi ire ngwa lekwe nke a ndị garala mgba n'Aba kwuru na anaghị ama abada aga mgba n'Aba ndị garala mgba n'Aba kwuru na anaghị ama abada aga mgba n'Aba ndị garala mgba n'Aba kwuru na anaghị ama abada aga mgba na agba let's try another one

Ọ dịghị mma mmadụ iji ụjọ daara enwe n'elu, which translates simply as one should not fall down from the treetop out of fear if he meets a monkey up there. It simply means don't be a coward, be bold and defend yourself when challenged by somebody else. Ndị Igbo na-asị Ọ dịghị mma mmadụ iji ụjọ daara enwe n'elu. You're on top of the tree and you meet a monkey there. Out of fear, you simply crash down. Why? Ọ dịghị mma mmadụ iji ụjọ daara enwe n'elu. Ilu nke asatọ n'ime akwụkwọ a, Proverb number 8. Ndị Igbo na-asị onye na-eri awọ ya rie nke gbara abụba Oriental Brothers said onye na-eri awọ ya riekwe nke ishi vuru ivu anyone who wants to eat a toad should eat a fat and juicy one if one is to make an unpalatable choice it shouldn't be for the worst option onye na-eri awọ ya rie nke gbara abụba if you are making a shameful choice don't take the worst choice so that people will not blame you totally proverb number 12 ilu nke iri na abụọ ndị Igbo na-asị ụkpara ntị ike na-ezu ike n'afọ nnụnụ a stubborn or playful grasshopper ends up resting in the stomach of a bird it means Heed good advice in good time before you get yourself into serious trouble. When you are advised, listen to good advice. N'ihi na ndị Igbo na-atụ ilu sị, ụkpara ntị ike na-ezu ike n'afọ nnụnụ. Proverb number 14, ilu nke iri na anọ says, Ijiji na-enweghị onye ndụmọdụ na-esoro ozu laa nna m gwara m sị na iji na-enweghị onye ndụmọdụ na-esoro ozu laa a fly that has no adviser follows a corpse into the grave he who has no good adviser or guardian usually ends up Badly or gets into serious trouble. Dịka ndị nna nna m ha gwara m, iji na-enweghị onye ndụmọdụ na-esoro ozu laa. Proverb number 18 says, Ehi na-enweghị ọdụ, chi ya na-egburu ya iji. Ma ọ bụ, ehi na-enweghị ọdụ, chi ya na-achụrụ ya iji. God kills flies or God drives away flies for a cow that has no tail. God helps the helpless. Ndị Igbo na-atụ ilu sị ehi na-enweghị ọdụ chi ya na-achụrụ ya iji ilu nke iri na itoolu isi kote ebu ọ gbaa ya any head

Ilu nke iri abụọ na otu Proverb number 21 Nna m gwara m sị ọ kacha mma ọkụkọ iji ọnụ ya tụwasịa akwa ya It is best if a hen that laid an egg is the one that personally breaks the egg with her own beak and not somebody else. A person feels more anger

Nna m gwara m sị ọ kacha mma ọkụkọ iji ọnụ ya tụwasịa akwa ya. Nna m gwara m sị Imo mmiri ochie anaghị eri onye ọbụla na-azọbataghị ụkwụ n'ime ya. That is, the Imo River never drowns anybody that never stepped into it. If you never step into a trap set for you or set for somebody else, you will never get trapped. If you avoid dangerous people, bad company, bad places, or bad habits, you will avoid getting yourself into trouble. N'ihi na nna nna m gwara m sị Imo mmiri ochie anaghị eri onye ọbụla na-azọbataghị ụkwụ n'ime ya. These proverbs are in this book.

and you are bringing the medications ndị Igbo ga-asị ya onye ugwu lawa nwa anwụọla ngwa ka anyị lee akpaala okwu ndị a ugo eberele na mgbagbu which translates the eagle has perched in the focus of the gun targeting to shoot it what it means is that now is the right time to hit the target the right time to act is now atachala m ụkwa jara gị eze nke eziokwu bụ na atachala m ụkwa jara gị eze I have shown you my teeth after chewing breadfruit. What it means is that I have told you everything without any reservation. I have clearly told you the whole truth. Look at this one. Omianayom.

look at this threat m ga-eme gị ihe mere mbe n'Ụzọakọlị gị mefie m gị mefie m m ga-eme gị ihe mere mbe n'Ụzọakọlị that is i will do to you what was done to the tortoise at Ụzọakọlị Uh, I have to explain here that when the tortoise was killed as a sacrifice in a shrine at Ụzọakọlị in those olden days, its shell did not save it. it was still killed. What this idiom implies is that I will deal ruthlessly with you. I will not show you any mercy at all, no matter whatever measure you use to protect yourself. M ga-eme gị ihe mere mbe n'Ụzọakọlị. Idiom number 19 says, akpaalaokwu nke iri na itoolu. Kedu ka eke si anya anwụ? It means